ka bɔ dunuya fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulilayi rabbil alamina masa min hinɛna an na juma tɛmɛnen a y'an to baro kɔnɔ an ye bi juma ɲini hinɛ masa fɛ nin waati y'a sɔrɔ dɔw ka sarati dafara a taara n'olu ye u dayɔrɔ laban na nka a ye ne balimaw a ye aw to yen ka anw to yen an bɛ hinɛ masa fo n'a ka fonisereya ye an b'a fo n'a ka nɛɛma ye an b'a fo n'a ka bonya ye an b'a fo n'a ka sanuya ye ni ale alahu kelen tɛ jɔn foyi tɛ se ka nin hinɛ in lase anw ma fo ale masa ɲuman n'an ye faama fo k'a barikada an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini a fɛ a k'a suuru jɔnw la fusamanti kan tawudimɔgɔw la ɲɛmɔgɔ an kuntigi muhamadu sɔlallahu alayhi wa sallam a n'a ka so dingow a n'a ka sahabaw ani jɔn minnu tugura a nɔfɛ fo alikiyamatu jɔdon an y'a ɲini hinɛ masa fɛ ala ka ne ni aw ni an baden silamɛ ni mumini bɛɛ lajɛlen fara o jɔn sanumanw kan alihamudulilayi bi ye ɲɔgɔn hakilijigi ye tuguni ne balimaw ni ne ma ɲina n yɛrɛ kɔ ne man ka ɲina aw kɔ ni ne ma n janbɔ n yɛrɛ la ne man ka n janbɔ aw la ni ne ma n kɔdon n yɛrɛ la ne man ka n kɔdon aw la kanu ye kelen de ye ala de y'an dilan k'an kɛ silamɛ ye silamɛya balima o balimaya bɛ ne ni aw cɛ n'o balimaya bɛ ne ni aw cɛ ala ka nɛɛma ne ni aw de ka kan k'o partager ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ a ka bon adamaden kelen ma a ka bon danfɛn kelen ma ala ye fonisire de ye ala ka fonisireya dan t'a la dan bɛ kow la mais dan tɛ hinɛ masa la kɔsa in na aw balimakɛ an'aw denkɛ an'aw ka finɛkɛ baba ɲaamɛ ɔ ale de tun ko n balimaw ma ko an k'an mabɔ karamɔgɔsow la an k'an mabɔ filɛlikɛlaw fɛ tagali la an k'an mabɔ sɛbɛn ni nasi la ɔ n'i ko i balimaw k'u mabɔ ala kɔntafɛnw na ɔ an bɛ ɲɛnamaya waati min kɔnɔ sisan juguya dun fanga ka bon ɔ sitanɛ fana dun ye tiɲɛ ye bari ala y'a fɔ an ye a ko sitanɛ ye an jugu de ye an jugu bangenen don o la i bɛ ala ka hinɛ dɔ lajɛ i yɛrɛ ye min sɔrɔ ala ka nɛɛma kɔnɔna na min bɛ se ka e yɛrɛ ni i balimaw fana kisi ka bɔ juguw ka juguya tɔɔrɔ ma k'u bɔ ko gɛlɛnw na bi juma in baro kɔnɔ a b'o de kan ni ala ka jɛ ye inshallah an b'a ɲini ala fɛ ɔ ala ka a fɔcogoya ɲuman d'an ma an bɛ min fɔ ala k'a ni sawaba bɛn ɔ aw ka finɛkɛ n'aw balimakɛ dugawu min kɔni bɛ ne bolo bi k'a di n balima silamɛw ma diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ dugawu in sariti de b'a la a sariti dun tɛ ko wɛrɛ ye ni jɔn min b'a kɛ a k'a sɔrɔ i tɛ taga filɛlikɛla fɛ yen ka taa lajɛli kɛ n'i b'a fɛ dugawu in ka jaabi i bolo o b'a sɔrɔ nasi tɛ e bolo n'i b'a fɛ dugawu in ka minɛ i bolo o b'a sɔrɔ sɛbɛn maralen t'i bolo bari ala kelen weleli don n'i k'i b'i jigi kɛ ala kelen k'i b'a deli i b'i ka ko to ala kelen de bolo n'i ye ala ni jɔnw fara ɲɔgɔn kan ala b'i to jɔnw bolo hinɛ masa b'a sen b'i ka ko la ni ala bɔra ko o ko la o ko bɛɛ tiɲɛna ni hinɛ masa bɛ ko min na o de ye ko dafalen o de ye ko hɛrɛma ye sariti bɛ dugawu ninnu na dugawu in sariti ye mun ye ɔ i yɛrɛ k'i ka diinɛ ɲini k'a dɔn tugu muhamadu nɔfɛ ala ma ciden wɛrɛ ci muhamadu a y'o de ci anw ma anw ye kira mantɔnw de ye muhamadu ye min fɔ a ɲini i k'o dɔn baara kɛ n'o ye aw balimakɛ n'aw denkɛ ne bɛna dugaw min di n balima silamɛw ma muhamadu ka dugaw don sallallahu alayhi wa sallam ala y'a da anw de ma k'an k'an yɛrɛ nafa n'a ye bari muhamadu y'a kɔnɔnajɛ anw ye n ye min fɔ n bɛ deli a kuma kan tuguni n delila k'a fɔ aw ye n ko muhamadu m'a fɔ ko a mago bɛ a ka fatima na k'anw t'a la a ye fatima wele yɔrɔ o yɔrɔ k'a jira ala la a y'a mantɔn bɛɛ jira ala la yen nɔ de radiyallahu anha sallallahu alayhi wa sallam o dugawu de bɛ ɔ dugawu in sariti dɔ ye mun ye tuguni bari ala ko ko dangaden ko niyɔrɔ t'i la diɲɛ na niyɔrɔ t'i la alikiyama n'i bɛ dugawu in kɛ o k'a sɔrɔ i b'i mansaw bonya ni mansa bonya kɔni t'i bolo hali kan'i yɛrɛ sɛgɛn bari dangaden ala de y'a fɔ ko lahara dɔrɔn tɛ ko diɲɛ kɔnɔ k'a b'a gɛlɛya i bolo dugawu in sariti dɔ b'a la dugawu in n'i b'a kɛ o k'a sɔrɔ sinji fana b'i bolo da la bari sinjitigɛla ala ko a b'i si tigɛ a b'i garijɛgɛ tigɛ a b'i barika tigɛ ɔ ni maa min bɛ sinji kɔni tigɛ n'i ye dugawu in kɔni kɛ n'a ma minɛ i bolo o kɔni y'a defo bɔr'i yɛrɛ la o t'i balimakɛ ka fɔli nɔ ye wa dugawu in sariti belebeleba dɔ ye mun ye tuguni n'i bɛ dugawu in kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ seli selibali ala mago t'a ka foyi la jɔn min tɛ ala bato ala ka sira foyi t'o ka foyi la ɔ o ye dugawu in sariti dɔ ye wa dugawu in sariti dɔ wɛrɛ fana ye mun ye tuguni ni i bɛ dugawu ninnu kɛ a k'a sɔrɔ i tɛ bin mɔgɔw kan i tɛ haramu dun bari haramu dunna ala ko n'i y'a wele a mago t'a la mɔgɔ tɔɲɛna ale ka sira t'i la kana haramu dun haramu fini n'i bɛ ala wele k'a to i kan na n'i ye ala wele ala t'a jaabi n'i binna mɔgɔw kan ka haramu minɛ u la n'i bɛ haramu dun a bɛ taa kɔnɔbara min na ala t'i ka dugawu jaabi fo n'i tubira ka segin ala ma ne ye fɛn o fɛn fɔ n'a y'a sɔrɔ jɔn o jɔn tun b'o bɛɛ dɔ kɛ kununko ka tɛmɛ bi n'i tubira ka segin ala ma n'i ye dugawu in kɛ ala b'a minɛ siga foyi t'a la tubi de ka gɛlɛn jɔn ni a ma cɛ jurumu bɛɛ yafa masa ye ala de wa jurumu foyi tɛ bonya ala ka yafa ma ala ka yafa fɛrɛlen n'an ka jurumuw ye bari ala ye masa dafalen ye anw de ye tɔkajɛ ye anw ye jɔn de ye se de b'an ye wa se t'an ye jɔn lafulen de y'an ye masha allah ɔ sisan ne balima an bɛna dugawu in daminɛ ni min ye o ye tangalan de ye muhamadu ka dugawu don tangalan don salalahu aleyhi wa salam ɔ dugawu in ni fajiri seli tɛmɛna n bɛna dugawu fila fɔ ka tugu ɲɔgɔn na ni fajiri seli tɛmɛna i b'a fɔ fɔko saba saba dabali tɛ dɛ ala ko k'a y'i garanti ko ale ka danfɛn yɛrɛ de ka tɔɔrɔ tɛ se ka s'i ma ɔ ala ka danfɛn k'u ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma kungo kɔnɔ fɛnw b'a la yɔrɔ olu tɛ dabali ye dɛ mɛ ala k'u ka tɔɔrɔ de tɛ se ka s'i ma ale ala ka danfɛnw a juguman si ka tɔɔrɔ tɛ se ka s'i ma ale ala de b'i garanti a b'i kɔlɔsi mɛ n'i ye dugawu in kɛ fajiri seli kɔfɛ ala ye sariti d'i ma fo ka tile de bɔ ka bin ni tile binna fitiri seli kɔfɛ i bɛ segin a dugawu kan siɲɛ saba saba tuguni an bɛna daminɛ awuzubilahi mina shayitɔni rajimi

n bɛ segin fɔlen kan tuguni bisimilahi lazi la yaduru ma asimihi sheyun fil ardi wala fi samai wa huwal samiul alim o ye dugawu fɔlɔ ye o ye tangalan ye fajiri seli kɔfɛ i bɛ nin fɔ siɲɛ saba fitiri seli kɔfɛ i b'a fɔ siɲɛ saba ala y'i garanti hinɛ masa ka layidu k'a t'a tiɲɛ dugawu in filanan ye mun ye

atamati min sharri ma khalaqa ne balimaw i bɛ nin fana fɔ fajiri seli kɔfɛ siɲɛ saba fitiri seli kɔfɛ i bɛ segin a dugawu kan siɲɛ saba ala ka hinɛ garanti de don hinɛ masa ko k'ale yɛrɛ de y'i garanti ko a ka danfɛn juguman foyi ka tɔɔrɔ tɛ se k'i sɔrɔ ala ta wa sitanɛ ta ala de bɛ se wa sitanɛ de bɛ se fanga bɛ ala de la wa fanga bɛ sitanɛ de la n balimakɛ n balimamuso nasi to yen sɛbɛn to yen filɛlikɛlaw to yen sinsin nin na juguya min bɛ yen ala b'a bɛɛ bɔ yen sariti min b'a la sariti in k'i tagabolo ye bari ala bɛ tiɲɛ fɛ n b'a la n t'a la ala t'o masa ye ala bɛ tiɲɛ fɛ i tilen i ni ala cɛla la i ka ala wele ala b'i ka dugaw jaabi o ye tagalan ye ɔ sisan an bɛna dugaw wɛrɛ la tuguni ni kamanagan bonyana adamadennin ma ka se degere o degere ma dugaw min fana bɛ se k'o fana kari an bɛn'o dugaw fana fɔ ɲɔgɔn ye an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam n'a kun gɛlɛyara a bolo a kun bɛ hinɛ masa wele n'o dugaw de ye

n'i y'a fɔ hinɛ masa ye a bɛ kamanagan bɛɛ wuli n'a ye n'i b'a k'i tagalan ye hinɛ masa b'a minɛ a sariti ye min ye i badenkɛ n'i dɔgɔnin n'i denkɛ y'a f'i ye o k'i tagamalan ye e yɛrɛ b'a dɔn ala bɛ ɲuman fɛ a tɛ juguman fɛ n bɛ segin dugawu in kan tuguni la ilaha illallahu

ni ala y'i kɛ ciden ye i b'a sɔrɔ i ka lajarabi ka farin ka tɛmɛ tɔw ta kan hinɛ masaba yɛrɛ sago la ɔ min kun bɛ muhamadu ka kamanagan bɛɛ kari o dugawu de fɔlen filɛ i ye i cɛsiri a fɛ a sariti ye i ka ala kɛ kelen ye kana taa filɛlikɛla fɛ yen o k'i tana ye

ala ɲumanba in ma foyi dogo ne ni e la a ka fonisereya hinɛ ka bon ok n'an ye kamanagan dugawu n'an y'olu fɔ ɔ sisan komi garijɛgɛ ka di mɔgɔw ye tɔgɔ ka d'anw ka mɔgɔw ye muso dɔw bɛ yen furu nege b'u la cɛ dɔw bɛ yen u b'a fɛ ka muso furu den tɛ dɔw bolo nin ye ala kumakan ye alikuranɛ de don a tɛ wuli sariti b'a la i denkɛ an'i balimakɛ ye min fɔ o k'i ka baara kɛta ye n'i bɛ ala deli kana siga ni duti don a la a bila i kɔnɔ i bɛ ka min deli o de bɛ se min ye ji yɛlɛma min ye ji yɛlɛma ka fasa bɔ a la ka kolo bɔ a la ka bu bɔ a la ka joli sira ni ɲɔgɔn cɛ ka biɲɛ k'a kɔnɔ ka furu k'a kɔnɔ ka fogofogo k'a kɔnɔ ka nugu bila pilasi la min ye hakili bila yen ka ɲɛkisɛ bila yen ka nun bila yen ka da bila yen i t'i sigi k'i ka yirisun lajɛ i ka du kɔnɔna la wa i sigi k'i ka yirisun lajɛ i ka du kɔnɔna la mangoro sun bɛ e ka so kɔnɔna la mangoroden in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ e k'a bɔcogo lajɛ a bɛ bɔ cogo di i t'i sigi ka bagan lajɛ wa sagamuso mana jigin jɔnni b'a fɔ den ye ko taa i da bari sin na k'o de ye i balo yɔrɔ ye i t'i sigi i k'i miiri dɔɔnin wa

tubabu si ma deli ka taa nɛgɛ dilan nɛgɛ création ma bɔ diɲɛ fan si la ala ka danfɛn kelen tɛ yen dugukolo sanfɛ ko dalifɛn dɔ y'a dilan hali avion fiɲɛ min bɛ avion ta n k'a bɛ taa ni patɔrɔn ka yamaruya de ye hinɛ masa a ye ɲɛnɛmaya nɔgɔya an ma hakili min fana b'a ye k'a b'a dilan hakilitigi jɔni ye hakilitigi dilan jɔni ye hakili dilan jɔni bɛ miiriya ɲuman don a la ne hinɛna k'e kan ka ɲumanya k'i ba ye jɔni y'a miiriya ɲuman d'i ma k'i k'a k'i ba ye miiriya bɛ bɔ hinɛ masa de yɔrɔ a dɔn ko alahu de bɛ se ko la kana siga kana duti ne t'a dɔn jɔn yɛrɛ bɛ se ka siga ala la cogo min na e muso den b'a kɔnɔbara kɔnɔ ala bɛ ni fiyɛ a la waati min na ba t'a kalama fa t'a kalama ɛ fanga bɛ ala la sa i den b'i bolo so kɔnɔ ala y'an bɛɛ kɛ denbayatigi ye bi nka ne den fitinini n balila k'a bɛɛ kɔrɔbalen de ye a bɛ ka janya waati min na n dɔɔni farala a kan sisan dɛ dɔɔni bɔra a la sisan dɛ a kɛra ten n ma bɔ a si kalama kunsigi filɛ baba ɲɛ min na n'i ye lamu diya sisan n'i y'a jukɔrɔla ta sisan sa si t'a duguma si in bɛ ka bɔ min se masa fangatigi ala kana ala ni jɔn kɛɲɛ bari dɛsɛ don bɛ na i mana ala ni dafɛn o dafɛn kɛɲɛ ni saya y'i sɔrɔ a tɛ fɔ k'a si ka hinɛ i la a tɛ fɔ ko walijuba ka hinɛ i la a tɛ fɔ ko karamɔgɔ ka hinɛ i la a tɛ fɔ ko nafolotigi ka hinɛ i la a tɛ fɔ ko bolokolon ka hinɛ i la a bɛ fɔ ko se masa ka hinɛ i la faama ala i jigi da ala kan jurumu tɛ bonya a ka yafa ma i jigi da ala kan n'i bɛ ala deli kana duti kɛ ala la kana duti kɛ ala la an bi mɔgɔ kɛlen bɛ kamanagan ko ye dɛ ni min taara dɔkitɛri fɛ ni dɔkitɛri k'o ma ko k'o condamnélen don ko bana min b'a la k'a b'a faga i b'a ye u bɛ siran ala ɲɛ yɔrɔnin kelen u bɛ wuli ka misiri k'a taasira ye mɛ ala dun kɛlen don k'i condamné a ko k'a b'i faga a bɛ ne faga an ja gɛlɛya kun ne balimakɛ ne balimamuso taa bɔ morgue la sa su bɛ lahalaya min na i ka taa a lajɛ sa ee e mɔgɔw dalen n'u ka kilimi kɔrɔ fiɲɛ yɛrɛ tɛ k'u bɔ vantilatɛri bɛ ka adamadenw fifa fiɲɛ tɛ k'u bɔ ala bɛ ka fiɲɛ duman ci an kan o fiɲɛ yɛrɛ tɛ k'an wasa kaburu bɛ cogo di funteni n'a fɔra ko kaburu fana ye fila ye tuguni anw yɛrɛ b'a ye ka taa yɔrɔ min na ko jaw tɛ maadama i kɛwale ɲuman i bɛ a ka arijana kɔnɔ nɛɛma kɔtigɛbali faama ala bolo walima kɛwale jugu i bɛ tasuma kɔnɔ saw ni bunteninw bolo cɛ tɛ yen muso tɛ yen kulekan tɛ mɛn ee eh, ne fa ni n ba ne balimaw k'a fɔ anw ma se karamɔgɔw fɛ taali toli ye ten sa an bɛɛ ka du ɲagamina bɛɛ ka du ɲagamina n'i taara karamɔgɔkɛ fɛ yen ne balimakɛ ne balimamuso e yɛrɛ ni ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakili la fɔlɔ ni miliyari caman b'i bolo a mori dɔ bɛ yen min bɛ filɛli kɛ nasitigi ni sɛbɛntigi dɔ e bɛ t'i jɔ a tigi a jumɛn ma n'i ka miliyari caman ye ko a k'i fa kelen ba kelen faga k'a kelen bɛ k'i tɔɔrɔ a dɔ bɛ yen min b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ yan ah hakilijigin de don e yɛrɛ k'i miiri a karamɔgɔ dɔ bɛ yan e miliyardɛri miliyari yɛrɛ b'i kun m'a fɔ min bɛ siran tɔgɔ tiɲɛ ye dɛ s'a ma sutura la n'i sera min ma sutura la a fɔ karamɔgɔkɛ ye ne fa kelen ba kelen bɛ yen n b'a fɛ i k'a faga karamɔgɔ miliyari bɛ n bolo n bɛ miliyɔn caman d'i ma a karamɔgɔ bɛ yen min b'a fɔ k'a t'a faga ala dun ko sinji ye min ye ala bolo e b'a dɔn ala ko k'ale yɛrɛ tɛ nkalon fɛ mɛ ka nkalon tigɛ ka sinji to k'ale ala b'o fɛ k'o ye baraji ye min bɛ sɔn k'i balima faga o ni ala bɛ sira kelen na kelen n bɛ n'i ma tuguni ne ko e bɛ taa karamɔgɔkɛ fɛ yen fɔlɔ k'a ka baara kɛ ka d'i ma a b'a ka nasi dilan ka d'i ma a bɛ sɛbɛn dilan ka d'i ma a b'a fɔ de ni ala sɔnna ala bɛ sɔn a bɛɛ ma wa nabila ibrahim alayhi salam a ye ala wele ala hinɛ n fa la ala sɔnna n ko ala ko ibrahim i fa ye fila fara n kan n b'a digi janɛmɛ kɔnɔ de ala sɔnna ala ma sɔn ibrahim ma ciden belebeleba duuru min fɔra ibrahim b'a la ibrahim b'a la alayhi salam ni ala ma sɔn ibrahim ta bɛɛ ma a bɛ sɔn i ka karamɔgɔkɛ ka kuma ma ala bɛ sɔn i ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka kuma ma ni dalilu jumɛn ye maa o maa n'i ye muhamadu yɛrɛ kɔla bila ka ban kɔni i b'i yɛrɛ de bolo walayi i bɛ ka marasa ala k'an ni bɛɛ lajɛlen kanda ala k'an n'u fana kanda koyi bari kanda in tɛ jɔn bolo a bɛ alahu bolo ala k'an n'u bɔ sira jugu kan ala ka tiɲɛ yira an n'u la tiɲɛ k'an n'u bɔ sitanɛ ka marasali bolo ne ko ne balimakɛ ne balimamuso e bɛ se karamɔgɔ jumɛn ma n'i ko a ma k'u k'a ka baara kɛ ka d'i ma n'i ka baara ma ɲɛ a bɛ sɔn k'i ka a b'i ka wari segin i ma e yɛrɛ bɛ sɔn ka t'a f'u ye yan n'i bɛ siran de ni n taara f'u ye u bɛ u bɛ n bon kɔrɔtɛ la u bɛ n bon dabali la kojugukɛla yɛrɛ o maa min bɛ se ka kariya ka kojugu yɛrɛ kɛ o ni ala bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa ala tɛ juguman fɛ ala bɛ ɲuman de fɛ ne balimakɛ ne balimamuso walahi ni ne ye baba ɲaamɛ n sigi sisan ala miliyari ba kelen di ne baba ɲaamɛ ma i ka miliyari kɛmɛ duuru i k'o di n kɔrɔkɛ bala ma ala banna n na o yanni n ka n da o k'a sɔrɔ ala banna n na ala bɛ kɛ ne fɛ cogo di ne fa kelen ba kelen ne bɛ ba kelen kanu ne ye ka kɛmɛ duuru kanu ne ala t'a fɛ ala bɛ ɲuman de fɛ ne ba ala tɛ juguman fɛ han ne ko fadenya min b'a karamɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama sama ni jɔyɔrɔ ɲini ni mikoro tufa ni fɛnw ni fɛnw na o han nasitigi sɛbɛntigi ninnu o o tuma ala ko sera nin ma wa ala mɔgɔ bɛ mɔgɔw wele ka gɛrɛ ala la i tɛ ala wele ka gɛrɛ i yɛrɛ la sa ee n bɛ se a ye na garijɛgɛ fura bɛ ne bolo mangoro sun bɛ n ka so kɔnɔ ka na bɔ ka mangoro kolo deli sa walayi ni garijɛgɛ fura bɛ ne baba ɲɛmɛ bolo ne t'a fɔ aw si ye n ko dɔ ka dɔrɔmɛ kelen di yan ni a sekere bɛ n bolo dɛ miliyari caman bɛ ne bolo parce que garijɛgɛ fura bɛ ne bolo ça veut dire que garijɛgɛ sun de bɛ ne ka so ne bɛ fɛn d'aw ma n'aw nana ko hami b'aw la a ma se ne ka nasi ni sɛbɛn d'aw ma komi garijɛgɛ fura bɛ ne bolo ne bɛ warimugu ta k'a d'aw ma a ye t'aw yɛrɛ dɛmɛ dɛ garijɛgɛ fura b'e bolo e yɛrɛ mago dilannen tɛ ɛɛ ala e bɛ ko dogolen dɔn saya cunna e yɛrɛ ka banaw bɛ ka cun e yɛrɛ kan e adamadennin t'a dɔn ne baw ne balimaw u y'an cerveaux de laver mais wuli ka jɔ tuma sera ala ma diɲɛ to an ma dibi ye ala hinɛn'a ka jɔnw na a ye wuli an ka hinɛ masa wele ne ba ne balimaw ala kalikan don ala ka kumakan tɛ wuli alikuranɛ kɔnɔ walahi ni den nege b'i la ni nafolo nege b'i la ni diɲɛ nɛɛma ka d'i ye alikiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ka d'i ye ala ko k'i k'a fɔ ale ye ko astagfurulaha ko garijɛgɛ fura don ala ko k'i ka astagfurulaha m'a fɔcogo jugu fɔ dɛ astagfurulaha nin ye alikuranɛ kumakan ye kuranɛ min tɛ danfɛn ye faama ala kumakan don astagfurulaha ala yafa ne ma ne ko ni ala yafara a ka jɔn ma mun bɛ yen n'a t'a kɛ jɔn bɛ se ala ka kɛlɛ kɔrɔ koronavirisi filɛ nin ka diɲɛ fereke bi adamadennin bɛ se ala ka ko kɔrɔ wa mɔgɔninfin tɛ se ala ka kɛlɛ kɔrɔ adamaden o an dalen b'an siso kɔnɔ miliyariw bɛ dɔw bolo walayi ni sunɔgɔ fura n'u m'a ta u tɛ se ka sunɔgɔ k'a sabu kɛ kamanagan ye jɔn tɛ se ala ka kɛlɛ kɔrɔ jɔn ka segin ala ma ni lafiya dusukun lafiya basigi hakilisigi a bɛ se masa ala de bolo faama ala kelen wahidun kan'a ɲini jɔnw fɛ n fa k'i jigi tɛ jɔn ye adamadennin bɛ se k'i jigi kɛ jɔnɲɔgɔn ye cogo di sen bɛ mɔgɔ min na garanti t'a la bolo b'a la garanti t'a la ɲɛkisɛ fila b'a fɛ garanti t'a la tulo b'a la garanti t'a la bi a dafalen b'a la sini ala bɛ se k'a tigɛ bi a b'a bolo mais sini ala bɛ se k'a bɛɛ fari faga a bolo bari n'ala ye ni bɔ a la a bɛɛ b'a la nka a tɛ baara kɛ tuguni i b'i jigi da o kan cogo di masa sabali bɛ sanfɛ masa sunɔgɔbali bɛ yen jingɔnbali ɲinabali fonisire e jɔni bɛ se ka hinɛ o na komi ala sa a bɛ den lamɔ cogo min na kɔnɔbara kɔnɔ e eh, n fa ni ba an k'a lajɛ sa ne ko kelenkɛ filanan kan ka fara o masa in kan wa wa a dun ko a ma foyi ɲini an fɛ k'an k'a kelen bato la ilaha illallah ko bato fɛn tiɲɛma de tɛ yen fo hinɛ masa kelen wahidun ko an kana a ni danfɛn jɛ bato la ala bɛ keleya ka n'a ka hakɛ minɛ k'a d'a ka jɔnw ma sa jɔn min ma bɔ e na waati kalama ne balimamuso den wolola e den nana ko ka juru siri o sen na ɲin ka b'o da kɔnɔ musokɔrɔba san kɛmɛ taa juru siri a sen na kɛ an k'a lajɛ ni jurunin bɛ ɲin bɔ da kɔnɔ mais parce que ɲin de kan ka bɔ sitanɛ ka fɛɛrɛw de don ani réalité c'est pas pareil kelen tɛ kelen tɛ ne ba an ye ka ala kɛ kelen ye o tuma minnu tɛ juru siri u denw sen na yɔrɔ olu kɔni dakɔnɔna bɛɛ ye nagaliw ye ɲin man kan ka b'olu da mais a bɛɛ da falen bɛ ɲin na ala bolo dugu tilafɛ seli n'i mago bɛ garijɛgɛ la dugu tilafɛ seli i ɲɔgɔnnaw bɛ ka sunɔgɔ waati min na wuli patɔrɔn k'a bɛ sankolo fɔlɔ la n ka jɔnw jɔni mago bɛ yafa la a ye yafa deli n bɛ yafa o ma n ka jɔnw jɔni mago bɛ diɲɛ na a ye diɲɛ ɲini n fɛ diɲɛ tigi ne ala ye n b'a d'aw ma jɔni mago bɛ alikiyama na a ɲini n fɛ n b'a d'i ma mais n'i y'a jateminɛ hali an ka mɔgɔw ka seli cogo n'u bɛna ala wele seli la i b'a sɔrɔ u bɛ seliji ta ala ne bɛna jɔko fila kɛ i ka n garijɛgɛ diya i ka n tɔgɔ diya o tɛ fɔ ne balimakɛ ni balimamuso i b'a dɔn n'i bɛ seli ala ye ka fɛn ɲini ala fɛ i bɛ seliji de ta seliji talen kɔfɛ ala ne bɛna jɔko fila di alahu de ma bari e ala yɛrɛ de ni bato ka kan fama ne ko hami ko dɔ b'e la diɲɛ kɔnɔ ala min ala tɛ min dɔn o hami ko tɛ yen i dusukun bɛ mankan min fɔ i da bɛ pɛrɛn k'a fɔ cogo min na i dusukun b'a miiri cogo min na ala ka teli a bɛɛ ye a ka surun i la a tulo b'i la ɛ ala ye yeli masa de ye sa a ɲɛ b'i la ala ye mɛnni masa de ye sa n ko foyi tɛ pan ala kunna a sago bɛ ko bɛɛ la wa a bɛ k'e gérer cogo min na a bɛ ka dalifɛn bɛɛ gérer a cogoya la faamu ala larusubatigi jɔn man ka kulonkɛ ka ala la ala ka ɲi kuranɛ kumakan don ala ko ya muhamadu salalahu aleyi wasalam a fɔ n ka jɔnw ye n'u ko ne ala bɛ hinɛ u ma fili n'u ko n bɛ yafa u ma fili mais a f'u ye ko ne ye ɲangata gɛlɛn tigi de ye ne ka ɲangata ka gɛlɛn n'a fɔra e ɲɔgɔnnaw bɛna taa don alijinɛ kɔnɔ e yɛrɛ bɛ taa fara dɔ kan ka ala kota e farala min yɛrɛ kan ka ala kota e sara joona e donna jahanɛmɛ kɔnɔ o tilala ka tuubi ka segi ala ma o segilen ala ma o filɛ ala bɛ tuubi minɛ o bari n'i nimisara dɔrɔn n'i tuubira ala b'i ka tuubi minɛ o tuubira ka segi ala ma ala filɛ k'o don alijinɛ kɔnɔ o b'a to alijinɛ kɔnɔ ala ye e yɛlɛma e min n'a tun bɛ kota kɛ ala y'e yɛlɛma k'e kɛ bagan ye e bɛ janɛmɛ kɔnɔ o b'a ka alijinɛ sankansow sanfɛ a n'a ka alijinɛ dakabana musow bɛ u ka gintanw na ala kelen n'u ka jɛn d'u ma min ka d'aw ye a y'a bɛɛ kɛ alijinɛ min nɛɛma tɛ se ka lakali san kɛmɛ duuru n'o distance b'e ni alijinɛ cɛ i b'a odɛri ta gabugu t'a kɔnɔ n teri n ko ɲɛgɛn tɛ alijinɛ kɔnɔ e daamuso ye alijinɛ ye sa ala kan'a kunpan to ne ni aw n'an baden silamɛ ni mumini si la ala k'an bɔ an ni dungɔ bolo ala k'an bɔ sitanɛw bolo wa ne bɛna dugawu dɔ fana far'a kan tuguni ne yɛrɛ baba ɲamɛ ne b'a a kɛ fana

ee ala bɛ ala ala bɛ jɔn ladiya sa ɲuman kɛko kelen tan juguman kɛko kelen kelen e nimisara ala n t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni mɛlɛkɛw a y'a supprime jɔni bɛ se k'o hinɛ d'aw ma ni faama ala tɛ ne balimaw ne b'a daf'aw ye a kana ɲina surtout jumadonyaw fɛ garijɛgɛ ka d'aw min ye tɔgɔ ka d'aw min ye gɛlɛyaw k'a bɛɛ fili nɛɛmaw k'a bɛɛ tufa ne ko ala ka sɔli bɛ kun aw kan a bɛ kun an na a degere ma bɔ an ma patɔrɔn patɔrɔn ala ne kan b'o de ma faama ala bɛɛ sɔnna ala hijabu ba bi wolonfila bɛ masa min n'a ka dalifɛn bɛɛ cɛ hijabu ba bi wolonfila n'a ye kelen tufa ka bɔ a la a ka danfɛn bɛɛ bɛ jeni ne kan b'o ala de ma o masaba in ye mun fɔ ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ aw kan k'aw ka to ka sɔli kɛ nɔɔrɔ ka nɔɔrɔ kan seyidili basari ba aminata den abudulahi den muhammadu sallallahu alayhi wa sallam min nali kɛra anw ma hɛrɛ ye a nali kɛra anw ma nɛɛma ye wa foyi ma ne yɛrɛ ban nasi la foyi ma n ban sɛbɛn na baba ɲamɛ tɛ taabolo la koyi mɛ min ye ne ban sɛbɛn ni nasi la i b'a dɔn wa muhamadu ko ko k'ale de ladege baton na ka daminɛ kuranɛ daminɛ na fo a laban muhamadu ka adisa tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ne ye min mɛn sallallahu alayhi wa sallam ko nasiko kuma misikala zarati b'a la o tuma komi ala ko k'an ka tugu muhamadu nɔfɛ ko siraw bɛna caya dɛ ko sira tɔw dun bɛɛ k'a laban ye tasuma ye ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen kisi ala k'an ni silamɛ ni mumini bɛɛ kisi hali minnu fililen don ala k'an n'u bɛɛ kanda ala k'an n'u bɔ fili la aw balimakɛ min yɛrɛ bɛ ka kuma ne yɛrɛ ma dafa jɔn de ye n ye jɔn de y'an ye se foyi t'anw ye ne balimaw cɛman fara musoman kan denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔbaw an fa n'an baw a ye dugawu sama an fana ma an mago b'a ka dugawu la ala de b'a ka da kunnandi dɔn a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ ka ɲamɛ dennin lamɛn nin waati in na a bɛ se ka kɛ dɔ fana sabu dɔ b'a lase dɔ fana ma o tigi mana sɔrɔ ne fana b'aw deli ni alahu ye n'aw b'aw ka don wulafɛ seliw kɛ ɔ a ye to ka aw balimakɛ n'aw ka finɛkɛ tɔgɔ fɔ faama ala ye n'aw b'aw ka sunw tigɛ a ye to k'an tɔgɔ fɔ ala ye han n'aw b'aw ka batow kɛ a ye to k'an tɔgɔ fɔ ala ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ mashala jɔn nɔgɔlen nin mago b'aw fana ka dɛmɛ na dugawu dɛmɛ ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kunnadiya ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma

ɔ an b'o kɛ k'a datugu n'i bɛ bɔ i ka da fɛ kana sɔn ka bɔ i ka da fɛ abada f'i ka nin dugawu in kɛ bisimilahi tawakalitu alalahi wala hawla wala quwwata illa billah i b'a fɔ siɲɛ saba n'i bɛ don i ka so da fɛ dugawu dɔ bɛ yen i b'a fɔ siɲɛ saba yanni i ka don i ka du da fɛ ala ka garanti b'a kan bisimilahi walajina wa bisimilahi karajina wa alalahi rabina tawakalina o ye dɔ ye n'i bɛ don bolimafɛn kɔnɔ mobili avion moto nɛgɛso a kɛra bolimafɛn o bolimafɛn muhamadu ka dugawu don baba ɲamɛ bɛ ka min fɔ nin ye anw ka nɔɔrɔba a ye min minɛ setigi ala la n'a y'a d'anw ma k'anw k'a kɛ hinɛ ye ko an ka lafiya diɲɛnatigɛ in kɔnɔ k'an kana tɔɔrɔ nin y'o dugawu de ye n'i donna bolimafɛn kɔnɔ i b'a fɔ ko bisimilahi alihamudulilahi subahana lazi sakara lana haza wa ma kunna lahu mukurunina wa inna ila rabbina lamunkalibuna i b'o fɔ siɲɛ kelen n'i donna mobili kɔnɔ n'i bɛ bɔ kɛnɛma ta in na o ye saba ye n'i bɛ don so kɔnɔ o ye saba ye mɛ n ye min fɔ bolimafɛn ta i b'o fɔ siɲɛ kelen a mun i ɲɛ na ne balimakɛ taa hɛrɛ b'i kɔ hɛrɛ b'i ɲɛ e ne balimakɛ walayi ala ko ye tiɲɛ i ka jateminɛ ala ko k'an ka hinɛ an mansaw la ne ko n'e ye ɲumanya k'i mansa yɛrɛ o a b'i kɛ cogo di a bɛ sɔrɔ peut être denbayatigi caman fana bɛ k'a lajɛ e den mana gɛrɛ i la o n'a ye ɲumanya k'i ye i bɛ kɛ cogo di sa wa i ba n'i fa fana bɛ ten de a b'u nisɔndiya u ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min sɔrɔ i denmisɛnnin ma na a b'a a b'a da u fari fɛ sinɔn denmisɛnnin lamɔni man nɔgɔn

i masaw ye hali ni masa fatulen don i bɛ hakili to a la i ka seliw kɔnɔ i bɛ to ka dugawu k'a ye hinɛ bɛ ala bolo ale ye funisiri masa de ye walayi den ɲuman a bɛ se ka hinɛ lase a masa ma den ɲuman a bɛ se ka gɛlɛya wuli ka bɔ a masa kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw lafiya ala k'an ka jumaw caya ala k'an kunnadiya kunnadiya min kɔfɛ ni kunnagoya tɛ yen ala ka labanko ɲuman d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala k'an kisi ka bɔ a jugumanw ma ne balima cɛman n'a musoman balimaw a ye wuli an ka jɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin ala ko in kɛ jɔn bɛ na hinɛ masa bolo wa n'i fatura jɔn bɛɛ b'u kɔ don i la walayi i bɛ se masa kelen de sɔrɔ i ɲɛ ɛ n'i m'o masaba in ɲini i bɛ taa mun fɔ ala ye ala ka mɛlɛkɛw u t'a dɔn u bɛɛ bɛ ala de ka yamaruya la hinɛ kana miiri olu la n'i ye hinɛ baara kɛ i bɛ hinɛ mɛlɛkɛw ye n'i ye gɛlɛya baara kɛ i bɛ gɛlɛya mɛlɛkɛw ye an y'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni an n'an baden silamɛ ni mumini bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jannatul firdawusi kɔnɔ ala ka labanko ɲuman di an n'an baden silamɛ ni mumini bɛɛ ma hali minnu bɛ fili la a bɛ se ka k'an yɛrɛ fana bɛ fili dɔ la dɛ ala k'an bɛɛ kanda k'an bɔ fili la mɛlɛkɛli mɔtu bɛna jɔ an da la don min na ko baara banna pewu o k'a sɔrɔ limaniya dafalen don an na ala kanu kɛlen don k'an dusukun lafa